Tinalowadi chaka chija, lero ndi pa 8, chaka chimene aneneri osiyanasiyana ananenera za mapeto a nthawi ya pansi pano. Kuchitenga kukhala chaka chimodzi chosausa, chaka cholimba kwambiri. Ine mtumiki wanu, Twaib Ahmadu Hamidi, mmamawa uno Ndabwera ndi kupitiriza kulimbikitsa ndi kuwulula zina mwa zimene zichitike mkati mwa chakachi pa chikonzekero cha oyipayo kolingana ndi mapemphero komanso masomphenya amene Mulungu akuwapereka mogwirizananso ndi zina mwa zimene aneneri ena adanena ponenera za kuvuta kwa chaka chimenechi, chaka chosausa kwambiri chaka cholimba tachilowa lero tili ndi masiku 8 pamene tsiku lero la nambala 8 tikuonamo kuti chinthu chimodzi chayambapo kuoneka kuti chikhala chovuta ku dziko lapansi nati ndibwere kuyamba kufotokozera ulendowu mmene uyendere apo ndi apa za zochitikazi kuyang'anizana ndi panyanja

ikuwoneka pa nyanja pitupitu, moto ukuyaka pakati pa mbenderayi, wina ukuyaka pakati pa mbendera ya kumanzere. Mbendera ziwiri zimenezi zikuwoneka kukhala miyambitsi ya nkhondo pakati pa madzipa, pamene tikuwona chochitika cha nkhondo imeneyi imene ikuwoneka kuti mkati mwa chaka cha 2024 titachita tsoka Ikhoza kukhala nkhondo imene iwonjezere mavuto kuwonjezera pa nkhondo imene taiona kale ya ku Ukraine komanso ndi Russia. Ina ikuchitika pa Mapalestina komanso pa Maisiraeli. Zinthu izi zili mkati momachitikabe, tisaiwale Mawu a Mulungu anatilosera zakuti kudzayenera kuchitika nkhondo ngati chizindikiro cha kubwera kwake kwa Yesu Khristu kwachiwiri, kumene kudzaonetse zizindikiro za nkhondoyi, kuchenjeza, kuchenjeza mpingo wa Mulungu. Kulikonse kumene ana a Mulungu muli mmamawa uno, kwezani maso nimuone kuti izi zimene Ambuye Yesu ananena kuti mukadzaziona izi zikuchitika, ziwani kuti ndili pakhomo. Inde, pakhomo penipeni zayambapo kuonekera kwake, mmene taiona nkhondo imene yayamba chaka chatha, nkhondo ziwiri zimene zikunenedwa mkamwamkamwa, ya Israeli ndi Mapalestina yokhala ndi ulosi m'Baibulo, komanso ya Russia ndi dziko lija la Ukraine, imene yakhuzanso hafu ya mayiko ena. kupereka chithunzithunzi ndi chiopsezo chokhala ngati kukhala nkhondo ya dziko lonse lapansi koma zati zii nkhondo izi zimene taziona zochita kupanga wanthu achaini achaiwa kugwirizana mu chinsinsi chawo kumwerana madzi pafupi ndi kugwirizana kuti tiyambe nkhondo Yachitika nkhondo imeneyi ngati chikonzekero choyamba cha zimene zikuchitika ku masiku akumapeto, kukonzekera kukonzekeranso kwa kukonzanso kwa dziko lapansi kuja kumatchedwa kuti New World Order. M'chigawo choyamba cha zochitika za m'chaka chimenechi cha 2024, chimene wana wa Mulungu akufunika achite watch carefully ndi kumvetsetsa ulosi wa m'Baibulo kuti kudzayenera kuchitika nkhondo kapena kumva mbiri za nkhondo apo ndi apa ngati chiyambi cha kudza kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kweza maso oyera mtima, kweza maso mwana wa Mulungu, kwezani maso anthu okhulupirira

Zolosera za nkhondoyi zitakhala kuti zimenezi zingachitike, ndiye kuti zikhala zikupereka chiopsezo cha chitetezo ku region yonse ya dziko lapansi kapena tinene kuti ku dziko lonse lapansi kukhala chiopsezo cha chitetezo ndipo maboma akuluakulu oyang'anira a dziko lapansi nkhondo iyi ikayamba kuchitikanso ya pakati pa madzi ipangitsa kuti chitetezo cha dziko chigwedere. Ndipo kugwedera kwa zitetezo zimenezi za mayiko akuluakulu amene amatiyang'anira ku dziko lapansi, ngati nkhondo iyi, ngati mbendera iyi inganyamule zida kulowa pa madzi, ya China, nayonso mbendera ya U.S. inganyamule ma, mbendera kulowa pa madzi. Musaiwale kuti nkhondoyo idzabweretsa chitetezo kugwedezeka cha dziko lonse lapansi. Izi nzochita kukonza chifukwa tasala pang'ono kukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Musaiwale kuti mapulani a anthu oyendetsa dziko lapansi akukonzekera kukhazikika kwenikweni kwa boma la anthu tonse lija limatchedwa kuti New World Order. limene zipangizo zogwedezera dziko lapansi zodalirika ndi ziwiri, nkhondo komanso matenda, chachitatu ndi umphawi wa kusowa kwa makobiri ku dziko lapansi, kapena kuti imene m'Chingerezi amaitcha kuti economic crisis, anasula zida zitatu kuti adzasinthire dziko lapansi kuti lidzabwere mu New World Order. Anakonza nkhondo, anakonza matenda, ndi anakonza kusokonekera kwa chuma. Zinthu zitatuzi ndi zipangizo zazikulu kwambiri zimene zipange kusintha kuti tikalowe m'boma latsopano. Komanso tamverani, sizingatheke kuti tiloweretu mu New World Order nkukhazikika zinthu zitatuzi ngati sizingachitike. N'zosatheka, chifukwa zimenezi ndi zimene zili mabatani odalirika amene eniyakewa amawatcha kuti Great Reset. Ngati mukufuna kupanga reset dziko lapansi, ngati akufuna kupangira format dziko lapansi, adzagwiritsa ntchito nkhondo, adzagwiritsa ntchito matenda, adzagwiritsa ntchito chuma, cha dziko lapansi zimene already zinthu ziwirizi kapena zitatuzi taziona zikupereka chiopsezo ku dziko lapansi ndipo mwamsanga dziko lapansi mpingo wa mulungu taliona likusintha kusinthira kukusintha kwakubwera ku dongosolo la nyuwani la dziko lapansi inali 2019 pamene batani loyamba linagwedezedwa ndipo litadinidwa mfulu kapolo, olemera, osauka, mphawi, ngakhale munthu wopanda maonekedwe, wamkulu ndi wamng'ono, anavomera kusinthaku ndipo chilichonse chinatembenuka. Lero anzanga amene mukukwera ndege kuyenda mayiko mundivomera kuti Amereka wa lero si Amereka wa 2015, 2018, 2017. mundivomera kuti germany wa lero si wa 2016 2017 2018 london wa lero si wakale uja malawi wa lero si wakale uja dziko lonse linasintha mayendedwe amabizinesi akuluakulu aku dziko lapansi anasintha aliyense opanga bizinesi ku dziko lapansi avomera kuti kuchoka mu 2019 atadina batani loyamba la matenda a COVID-19, Great Reset, kusinthaku kunagwedeza dziko lonse lapansi. Chiyang'aniro kuchoka mu 2024 ndi hafu ya 2023 amalimbana ndi kudinanso batani lachiwiri limene ni nkhondo. Musaiwale kuti matenda, nkhondo, zonsezi zimakamangirira ku njala. umphawi ndi chisautso ku nzika zokhala ku dziko lapansi chimene tachiona chikubuka, kusauka kwakwera mtengo kupita pa kusaukitsitsa, mavuto anakwera mtengo kupita pa mavutovuto. Tawaona anthu amphawi akupitilira kunyenyeka ndi umphawi wawo. Tawaona anthu odwala akupitilira kudwalitsa ndi kudwala kwawo. Tachiona chuma chikupita pansi mosaneneka. chifukwa kusintha kunachitika. Ndimati ndinene muno mu 2024 kukukumbutsani kuti mabatani amene akudina anyamata a New World Order mogwirizana ndi chipembedzo cha Satana ngakhale ku makomiti kwawo ndi zokambirana zawo zimene amapanga dzana ndi dzulo two days ali pa zokambiranazi nkhani yayikulu inali kuyang'ananso kawiri mabatani atatuwa batani loyamba la COVID-19 limene adadina ndipo tinaona dziko lapansi likusintha. Batani lachiwiri ndi nkhondo. Chikuchitika nchani? Zadziwika dzulo mmene amakambirana ku LCD kuti nkhondozi amachita zopanga mukanachita chidwi lero kumuona Zelensky komanso Vladimir Putin komanso Biden ndi Ching Chongqing wa, wa, wa, wa, ku, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ku China mtsogoleri wa Korea kumuona Benjamin Netanyahu akuluakulu oyang'anira dziko lapansi ali pamodzi mpaka na atsogoleri a maPalestina akumwerana madzi dzulo nkhani yosausa nkhani yosausa wanthu kudziko lapansi timangozizunza nzikafe sitidziwa mmene dziko limayendera zinali zomvesa chisoni kuona kuti anthu aja ndi amodzi akumwerana madzi mukadaona nawo zikadakhala zotheka kumaona dziko likadamva chisoni ngati mmene ndinamvera ine nditaona kuti atsogoleri athu ndi amodzi ku chipembedzo cha satana atsogoleri athu ndi amodzi amayenda mofanana kumeneko akukambirana momvetsetseka bwino iwowo amagwiritsa ntchito dzulo mutu wakuti 10 bloodline of lucifer and kings mutu wawo amakambirana zimenezo amachita introduce mafuko 10 a m'magazi a Satana, ndiye kunali mafumu ndi maufumu a m'magazi a Satana amene ati achitire limodzi kukwaniritsa mafumu 10 aja akutchulidwa ku buku la Chivumbulutso, bloodline ya Lucifer. Ndiye timaona mafumu amene anali ku bloodline ya Lucifer ali pa zokambiranazi Nkhani inali yosautsa kwambiri kumuona kuti mtsogoleri wa chipembedzo cha dziko lonse lapansi akuchita nawo appear pa nkhani imeneyi amene ndi Papa amene ndi Francis amene tikumumva wa lero. Inali nkhani yochititsa chidwi kuona kuti ana kamodzi akumwera limodzi, anakamodzi akuchita limodzi, iwowo amakondwerera monenetsa, amati, Ife ndife mafuko teni a magazi a Satana, tili ndi mafumu amene tikukhala nawo pamodzi. Musaiwale, ana a Mulungu, kuti pamene Satana amachita ufumu kudziko lapansi, amachita ndi wanthu. pamene iyeyo akukhala mfumu ya dziko lapansi ali ndi mafumu amene amawayika ku dziko lapansi ndi amenewa amawatcha 10 bloodline ya luciferian kings ndi amakambirana zimenezo kumeneko ana a mulungu nachita chidwi ine pa nkhani iyi imene tikuti kuli mabatani atatu amayang'anisisa ku mabatani atatuwa kuti aone kuti adinidwa bwanji nanga zinthu zikhala bwanji ine ndati ndikudziwiseni ndondomeko ya mmene zikhalire chaka chimenechi za mmene iwowa ati alivutire dziko lapansi akukonza mgwirizano wakuti china ndi us ayambitse nkhondo pamadzi pogwiritsa ntchito kadziko kaja ka korea ndi akuti nkhondo imeneyi ibulokanso njira zambiri za madzi zimene zimatenga akatundu wopita ku dziko lonse lapansi kotero kuti chitetezo chigwedezeka kwambiri mu 2024 ngati patakhala kuti palibe kusintha kulikonse popeza amakambiranawa ndi wanthu zotsimikiza za mtima wa wanthu zimene zimatha kulephereka koma zitati zitheke ndiye kuti tikuyembekezera kuyang'anizana ndi kukhwima ndi kugwedezeka kwa chitetezo cha m'mayiko a dziko lonse lapansi chimenechi chikhala chiopsezo cha dziko lonse lapansi pobweretsa njala matenda ndi usiwa ukhala uli wokhakhala kwambiri kapena opita patsogolo kwambiri zimenezi akachita amakambirana kuti zikhale zochita ndadziwa dzulo kuti nkhondozi amachita zokonza anthuwa ndi amodzi amakhala kuti atumidwa takhala tikunena koma nkhanizi kuti maulamuliro a dziko lapansi amakhala m'manja mwa satana kotero kuti ufumu umodzi sumakangana ndiye kuti kumakhala kungokonza kufuna kukhaulitsa oyang'anira a dziko lapansi sizimakhala nkhondo zolimbirana mayikowa ayi muone kuti akamenyanamenyana palibe amene amalanda dziko la nzache aliyense amabwerera kwawo winanso kukakhala ku dziko lawo ndipo ni nkhondo zochepa kwambiri zimene zimapha mapurezidenti ndi nduna za m'mayikomo zambiri mwa izo zimapulumuka nkukhalabe ndi moyo chifukwa nzochita kukonza dziwani ana a mulungu kuti ngakhale nkhondo imene ikuoneka ku israeli pali kulekelera kwa kuchita kukonza zimene anthu ambiri sitingaganizire ndi kuzimvetsetsa kuti chikuchitika nchani eti konse kuja akufuna kuti irani abwere dziko lapansi akuti likusakasaka pamene akhoza kuyambiranso nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi kukwaniritsa ulosi wakuti mudzamva mbiri ya nkhondo uko ndi uko. Mpingo wa Mulungu, ichi ndi chochitika chimene ife ngati ana a Mulungu tikufunika kukhala nacho pa mapemphero ndi kupembezera kwambiri kuti zochitikazi zisazakhuze chikhulupiriro cha anthu ku dziko lapansi chifukwa nkhondo imabalalitsa makhazikitsidwe a zinthu. Nkhondo imawononga chikhazikitsidwe cha dziko, ndondomeko ndi mfundo zimene mayiko amakonza kuti ayendetsere maboma awo. Kukayamba kuchitika nkhondo, zimasintha. Mitengo ya zakudya imakwera ndipo tikuiyembekezera kukwera kwambiri m'chaka chimenechi. Ndalama imasowa, tikuyiyembekezera kusowa kwambiri m'chaka chimenechi. Olamula a nthawi imeneyi amapitilira kukweza mfundo za nkhanza. Pamenepa, makampani amene amakhala m'mayiko amapatsidwa ufulu opanga zimene iwowo angafune ku nzika zokhala m'mayiko, kukweza m'mene angakwezere tamuona shuga opangidwa ndi zimbe za ku Malawi akukwera koposa muyezo mpaka kukafika ku 2500. Amapatsidwa ufulu makampani. Muone chitsanzo atadina pang'ono atangolisisitako batani la nkhondo limene akuti akufuna kulidina mu chaka cha 2024 koma mmene analisisita pa nkhondo ya ku Yukireni ndi Russia Mwaona mmene katundu wadulira, mmene wasowera fetereza, ndi ndondomeko za zinthu za zipangizo za ulimi zimene zimathandiza kwambiri ku mayiko a ku Africa? Mwaziona mmene zabalalikira? Zimenezi ndiye zochitika za nthawi ya kumapeto. Zizikhalanso zizindikiro zomwezi, kukwera kwa mitengo. kuyambana kwa anthu kuchokera mu chomwechi chochitika cha nkhondochi kudzikhala chizindikiro kwa ife ana a mulungu kuti zoona mbuye athu yesu khristu amene timkhulupirira uja akubwera kudzatenga mpingo wake ine ndimati tingokhonzeka kuzikhonzekeresa ku uzimu chifukwa zikubwera zinthu zimene ife sitingathe kuziyimitsa ndiye mu 2024 muli chochitika chokhuzana ndi nkhondo ndipo batani limeneli analikambirana kwa nthawi yayitali kuti alidine ku dziko lapansi chifukwa iwowa akunena kuti akufunitsitsa patakhala third world war imene mukaiyang'anitsitsa mkatimu imakhala ngati iyamba pa nkhondo ya russia ndi yukireni koma sidachitike nkhondo ija inalekezera pa njira mukayang'anitsitsa imaoneka ngati iyambika ku, ku, ku israeli ndi ma- mapalestina akufunafuna kuti kodi akhoza kuchita bwanji pamene mukuyang'ana zimenezi osayiwala ana a mulungu kuti chikhalireni ku dziko lapansi pa nkhani ya nkhondo yomweyi tili ndi two headed dragon tili ndi meka komanso tili ndi vatican onsewa nawonso dzulo amakambirana zakuti achite bwanji ndiye mayiko onse Achiluya, mbadwa za Ishumaeli zonse mpaka zidzukulu za Nebayoti zinasonkhana dzulo zochokera ku Kedara. Zili kukambirana mmene zikonzere kukonzekera kumtukula Irani kuti akhale patsogolo, akhale chiopsezo kwa isaki nkhani yosausa nayo nkhondo iyi ikuchitikayi anyamatawa amene tikuwatcha kuti two headed dragon nayonso vatican imakambirana nkhani yomweyo kuti kodi ayiwombanitsa bwanji mitu iwiriyi zochita upangana taganizani ndewu yake ikuchitika pano ikukhala ngati ya mike tyson ndi holyfield kapena ndinene kuti ngati ya boxing imene mmakhala kaye ndi tsiku lokamwera limodzi fanta nkukakhala pa tebulo wina tsidya ili wina tsidya ili nkuyamba kutchalenjana koma mukudyera pamozi ndzakutibula ndzakumenya ine ndekha laundi wani ine ndekha suzafika laundi wani masekazi ndzakugwesa usayese ine ngwamasewera ndi mmene zinalili dzulo kukhala pa tebulo okhaokha nkumanena kuti tayerekeza tayerekeza iran amatchalenja kuti tayesera america naye biden amati tangondiyamba kumaseka wanthu akumwa limodzi pa lcd nkhani yosausa tili ni ulendo wodetsa nkhawa kwambiri mkati mwa chaka chimenechi anyamatawa akuoneka kuti akulimbikitsana zodina batani la nambala 2 la nkhondo ine pamene batani limeneli akukambirana zoti alidine Sindikukayika konse ayi, chifukwa iwo anasankha zinthu zitatu zimene zidzawathandize kuchita Great Reset, kusintha dziko lapansi kuti lipite ku dongosolo latsopano la kayendetsedwe ka boma limene Mdyerekezi ndiye mfumu yake, imenenso chipanikizo cha okhulupirira chidzachuluka kwambiri. Musaiwale kuti diso la dziko lapansi lotsogozedwa ndi Mdyerekezi limayang'ana pa mpingo wa Mulungu. umene Baibulo likulosela kuti komatu magawo atatu awa adzalikhidwa, koma gawo losiliza la mpingo, Zakaliya 13 vesi namba 8 akuti gawo limenelo lidzapelekedwa ku moto. Ndiye okambilanawa akamakambilana akumayang'ana gawo losiliza la mpingo wa Mulungu kuti lipanikizike bwa? adzathana nalo bwa? kuti abwezelese chizunzo ma inquisition office. aja adalipo aja abwezeretsedwenso kuti mpingo ulandire chizunzo ana a mulungu alandire zopweteka koma zimenezi zisanachitike ndi kufika pa chimake penipeni mawu a mulungunso akuyenera kukwaniritsidwa a nkhani yokhuzana ni nkhondo ndiye batani nambala 2 amalisisita kwambiri dzulo kuti alidine kuti limeneli lichitike ndi anali pa mikumano yokambirana nkhani zokhuzana ni nkhondo ayiyendetsa bwanji kuti nkhondo yayikulu imodzi ya dziko lonse lapansi ichitike chifukwa ngati imeneyo sichitika ndiye kuti ngakhale dongosolo lakusintha kulowa mu new world order lichedwa kwambiri chifukwa amanena kuti covid-19 wangochitapo kota yokha kukusalira kuti tifike hafu pakusintha kwa ndondomeko za dziko lonse lapansi koma kulowa mu new world order tinalowadi mu 2019 koma kukhazikika kuti chilichonse chisayenderenso ndondomeko za boma lakale tiyendere boma latsopano ndi kumene akukonza panopaku ndi akuti kukonzako kuti kukakhazikike kukufunika zinthu zitatu zichitike matenda achitike ku dziko lapansi mpaka munthu achite mantha ndi kunjenjemera ndi kulambira dziko lapansi monga tonse tinaona kuti tinakagonjera kukawerama, kukachita bow ku fano limene analiyimika anyamatawa lomwe anali vaccine, AstraZeneca ndi anzawo. Tonse tinachita bow kwa AstraZeneca, tonse tinachita bow ku vakisini. Chimenechi chinali chikondwerero chachikulu kwambiri mu ufumu wa mdyerekezi. Poona kuti nzika zija zimene zikadafunika zichite bow, zilambire Mulungu, zigwadire Mulungu, zimkhalire pansi Mulungu, zimulambire Mulungu, zaleka kuopa Mulungu owapulumutsa ku matenda, adalira kupulumuka pogwiritsa ntchito vaccine AstraZeneca ndanzawo. Chimenechi, ana a Mulungu, ndicho chimene dziko lapansi limachita. Ndibwereze pano, mmene dziko lapansi limayendera si mmene timaliwoneramo. Mmene zinthu mukuziona ana a Mulungu ku dziko lapansi si mmene zinthu zilili kunjaku ayi. Mayendetsedwe a dziko lapansi, mayendetsedwe a ndondomeko zathu zimene timaziona, kuseliku kuli mphamvu ina imene imatisausa kwambiri. musayiwale ana a mulungu kunena kuti olemba buku la yesaya chapter chake cha namba 14 anakambako nkhani imeneyi mosatipambukira kulamanja kapena kulamanzere zakukwera kwa mpando wa mdierekezi kuwuyika pakati pa nyenyezi 2024 tangodusa masiku 8 tsopano akusisita batani kusimikizira kukwaniritsidwa kwa zimene alosi ena ananena inenso pano ndikupasireni zokambirana zakuseli kwa wanthu amenewa mchipinda cha lcd mabatani ndi atatu osinthira dziko lapansi batani namba 1 ndi matenda. Batani namba 2 ndi nkhondo. Batani namba 3 ndi kusintha kwa chuma cha dziko lonse lapansi kumene takuona kuti kwayamba kuchitika koma zifika pa chimake penipeni. Tinaliona batani mu 2019 la matenda akulidina akulitcha kuti Great Reset ndipo COVID-19 itabwera ndani sadachite mantha yobu akuti chikadzatuluka chilombocho amphamvu amachita mantha ndipo tinawaona amphamvu akunjenjemera ku chinthuchi mayiko a zida zapamwamba akuchiopa chinthuchi maulamuliro onse oopsa kuphatikiza ulamuliro wa chiroma

Chimenechi mu ndondomeko yake nchakuti tiwaona mayiko chikayambika chimenechi akulemba ana ang'onoang'ono usilikali kotero kuti ana ambiri achimuna ndi azibambo ambiri ayenera kulembedwa ntchito yoti achite nawo usilikali ku dziko lapansi chifukwa kuyenera kubwera nkhondo ya dziko lonse lapansi ndipo ndalama zankhaninkhani zimaoneka zikupita m'mayiko kuti zipite ku maunduna za chitetezo kuti asilikali ochuluka alembedwe chifukwa kukubwera nkhondo kusogoloko ya dziko lonse lapansi iyamba ngati ilimbikitsidwe ilimbikitsidwa kuchoka ku nkhondo zomwezi zayamba sono mpingo wa mulungu chimenechi ndi chochitika choyamba chimene chikupereka mantha kuti ngati chingachitikedi chimenechi ndiye kuti chibweretsa chiopsezo cha chitetezo ku mayiko azachitetezo komanso chibweretsa njala ndi mavuto ku dziko lonse lapansi zimenezi ziyenera kuchitika ndithu m'zokambirana zimenezi kapena kuti m'zochitikazi Ana a Mulungu, ndimati ndinene kuti tangodutsa masiku 8 talowanso m'chaka cha 2024 chimene ufumu wa papa uli pa chiopsezo cholandira uthenga wa imfa ya papa amene akulamulira. Kukuoneka imfa ku ufumu wa Vatican. Kukuoneka imfa ku ufumu wa chipapase. Payenera kukhala kusintha. Zokambiranazi popeza zinaloseredwa ndipo iwowa amadziwa zolosera, tsiku ladzulo amatenga zolosera za anthu atatu zimene adalosera mu 2024 zimene eniakewa amanena kuti alosi amenewa akalosera zimakhala accurate koma salosa m'Baibulo. Amalankhula za Nostradamus amene analemba zolosera zokwana 363. prophecies iyeyi adalosera za 2024 kuti papayu adzachoka komanso padzabwera papa wachikuda ndi amayang'anayang'ana pamenepa mpaka dzulolo amalozaloza apapa achikudawa amene ali mu mbuyo mwa maudindo chikhoza kuchitika chinthu chachilendo kwambiri mchaka chimenechi kuona kuti mwina tikulowa mu era imene papa akhoza kukhala wachikuda kuchita bwa? Kubwerera kumusi kuja kuti, koma ndinaliwona dongo likusakanikirana ndi chitsulo. Pamenepa panali kunena kuti mwala wosema wopanda dzanja unabwera ndi kudzaphwanya mapaziwa. Olemba buku la Daniele akutiuza za ufumu wosakanikirana ndi dongo, pamene zokambirana zawozi amanena kuti m'chaka chimenechi Kukhoza kukhala kusintha kwa ufumu wa chipapa. Papayu akhoza kumwalira kapena kuchotsedwa, koma pali chiyembekezo kuti papa amene angaikidwe apa ayenera kuchoka kuno ku Africa. Tsono ngati chimenechi chingachitike, pang'ono chikufananafanana ndi ulosi wa ku Baibulo. Mpingo wa Mulungu tikamaona zimenezi tizizindikira kuti imfa zotere zimene zikuoneka kuti zikhoza kuchitika zili ndi chochitika chosonyeza kukwanira kwa nthawi ya kumapeto a nthawi ya pansi pano. Chinthu ichi chimene chikukhuza ufumu wa Papa, chochitika cha m'chaka cha 2024, sichinakhuze imfa yokha. Koma chaka chimenechi tiyembekezere zosausa chifukwa ku ufumu wa chipapase umene umayendesa ufumu wa chipapa kuchoka ku Roman Catholic kumene papa ndi otsogolera umene ndi bungwe lalikulu kwambiri la chikhilisitu ku dziko lapansi kumenenso kukuyembekezeka kutuluka okana khilisitu kuli chisawawa ndi chisokonekelo sakumvana Zadziwika chonchi Mpingo wa Mulungu kuti mu ulamuliro wa upapa anaika dongosolo lake ndiye kuli hierarchy ya kupapaku imene ndi ma Cardinal amalola ma Cardinal kuziwa zinsinsi zina za ku secret archive. Koma mabishopu apansipa amakhala pa mdima pa zochitika za ku Secret Archive, ndiye iwowo amaona kuti akupembeza Mulungu, akutumikira Yesu, akutumikira Maria, koma zachinsinsi kuti kutsogoloku kuli Satana cha iye sadziwa zonse. Now, mmene lamulo la kulengeza kwa kusintha kwa mchitidwe wa kudalitsa maukwati amuna okhaokha amene makadino ndi papa mogwirizana ndi black pope avomera kuti ichi chichidzichitika chadzidzimutsa anthu apansipa ndiye kuli kugawana kuli great controversy ku chikatolika Ndipo mavuto a kugawana kumeneku akhuza zipembezo zonse zimene zili mu bungwe limene Papayu anapanga lija limatchedwa kuti WCC. Ndiye chimenechi chipangitsa kuti zipembezonso zina zimene zili m'bungweli zikhuzidwe. Ndiye kuti tikulowa chaka cha Great Controversy yokhuzana ndi chipembezo ku dziko lapansi. Ndikhulupirira mukundimva ana a Mulungu Koma mundimve ndi chidwi tikulowa chaka tangodutsa masiku 8 ulendo opita ku chaka chosausa chija chipwilikiti chayambika mdziko lapansi chikuyamba chipwilikiti cha nkhondo pamene akukambilana za nkhondo pamene timaona mbendera yofiira yokhala ndi nyenyezi ikuonetsa moto pakati pa mbendera ya United States komanso mbendera ya China Musaiwale kuti China watenga mphamvu zambiri, ameneyu akutenga mphamvu zochuluka kwambiri ndipo chuma chake chikupikisana ndi Qatar. Ndiye kuti kunoko tikuona mutu wa njoka, two headed dragon, ndiye kuti aluya onse akudalira Qatar kumene kuli chuma chosaneneka. Amereka ali njenjenje. Now, zokambirana zonse zochitikazi zikuchitika chifukwa chake nchani ana a Mulungu? Musaiwale kuti pamene akukambirana zimenezi lero, chachiwiri chimene tikukumana nacho ndi chisokonekero ku ufumu wa chipapa pamene kumalengezedwa kuti papa ayutu musaiwale kuti Nostradamus komanso Baba Vanga Baba Vanga ameneyi anali munthu osaona koma nayenso anapanga predict zinthu zambiri kuphatikizapo September 11 ndipo zidachitika. Koma zonenera za Baba Vanga zili ndi zolakwika zambiri. chifukwa iyeyi adaneneranso kuti mu 2010 ndi pamene padzachitike nkhondo ya dziko lonse lapansi koma sizidachitike nchake ndimanena kuti mapredictor awa alosi awa amene ndi alosi aku dziko lapansi ali ndi zimene amalosera zimayenda accurate koma pali zina amaphonya nchifukwa chake ufumu wonse wa anthu onenera aku dziko lapansi crown anaiveka kwa Nostradamus chifukwa iyeyi analosera zinthu 363 zinthu 363 zimene analosera zonse zinapasa kuphatikizapo imfa ya kwini imene adanenera kwini wokhala pa mpando asanabadwe mpaka dzina la kwini mpaka date ya kwini imene adzamwalire kuinenera accurate prophecy ya Nostradamus. Now, iwowa akamayang'ana zimenezi ndi kuona kuti Nostradamus akunena kuti 2023, 2024 padzayenera kukhala imfa ya papa. 2023, 2024 padzayenera kukhala kubwereza kwa pulezidenti amene atadzapume. pamenepa ndi akuti akunena za ndani akunena za president anangopuma uja pano akufunika kubwereranso ku america now pomayang'ana maulosi amenewa ufumu wa chipembedzo cha satana ku lcd amakambirana nkhani imeneyi kuti kwavuta sono mu 2024 ana a mulungu tiyembekezere chisawawa chimenechi tiyembekezere chisawawa chimenechi mkangano umenewu wapangitsa kuti anthu apansi amene saziwa zinsinsi za ku chikatolika abwerese kudabwa kuti kodi kumene tikulowera ndi kuti nanga tipanga bwanji ndiye agawana koma musayiwale kuti inenso ndinali kufotokozera chochitika china cha ku lcd komweko kuti ufumu wa satana nawonso wagawika pakati Wena akuti adzipembeza ndi kumvera Leviathan, amene watenga ulamuliro wopanga zinthu zamakono za dziko lapansi, amene wagwiriza tekinoloje, akuti alambire ameneyo, chifukwa akumthawa Lucifer chifukwa wapusisa, malinga kuti kunali lamulo lakuti ngati ma queen a mu ufumu wa Satana adzapezeke pa mulandu ogonana ndi aziwalo zofanana adzaphedwe. nkumapanga kuti Lucifer yemweyo wavomereza pogwiritsa ntchito Black Pope kuti akauze papa kuti ukwati wa amuna okhaokha uvomerezedwe dziko lonse lapansi ndiye kuti mmene akusainira kuvomerezedwa kwa ukwati umenewu akupereka chiweruzo kwa amene anasainira kuti sadzagonana okhaokha mu ufumu wa satana pamenepo ufumu wa satana uja wagawika pakati

akuyikamo Leviathan ndiye akujambula chinjoka akuchosa Baphomet uja chifukwa cha chilengezo cha gay ija akuitcha kuti LGBT nkhani yosausa anamulungu chinsinsi cha dziko lapansi zimene zikuchitika ku dziko nawonso oyang'anira amaiko mapurezidenti ayamba kuganiza zoti agawane Ena akufuna kutuluka m'bungwe la United Nations chifukwa chiopsezochi chakhuza kwina kulikonse mpingo wa Mulungu. Tiziyang'ane ndi chidwi zochitika za 2024. Pali kugawana ndipo kuli chisawawa ndiye chipwirikiti chimene chikuchitika ku Katolika chikula kwambiri mu 2024 chibweresa great controversy ku zipembezo. kotero kuti zipembezo zimene zili mu wcc chaka chimenechi zibalalikananso wena atuluka wena akhala momo mukhala kukangana kusintha kumeneku kuchitika ngakhale ku nzika za zipembezo mamembala amene tili ku zipembezo nafenso tibalalika pamene tidziona zikhulupiriro zathu zikuvomerezana ndi mfundo ya lgbt tikamaona choncho ena tidzituluka kusaka zipembezo zimene sizidavomereza ndiye kuti kukhala chipwirikiti 2024 wanthu asinthana kukhala ma interchange kulowa chipembezo chovomera maukwati amuna kutuluka chipembezo chov- chokana maukwati amuna kukhala great controversy Chifukwa chani? Likulu la chipembezo lasokonekerana, labalalika. Meeting daily. As I'm talking akulowaso 5 koloko ino ku Vatican. Kulibe chabwino. Ma cardinal, ma bishop ndikunena pano akukwera ndege panopa ulendo kukatsika mu Vatican kuti akakambirane bwinobwino nkhani imeneyi chifukwa Rome lero yadzadza. ndi alendo kuli zokambirana chifukwa kuli chibalaliko maiko sakukhala bwino nawonso maiko aku africa mmene akuchita indozi ndi kumva kuti kukhala papa wachikuda akunena kuti ufumu wa chipapa ukubwera m'manja mwathu tiyeni tikonzekere nkhani yosausa ndi nkhani yosausa nkhaniyi koma ndi yosausa kwambiri pamene tikupita ku malechereche a nthawi ya pansi pano tsono ngati zimenezi zingachitike zimene akukambiranazi kapena zimene ndikufotokoza inezi za chisawawa cha zachipembedzo ku dziko limeneli lapansi. Ndiye kuti zimenezi zikutiyimira ku buku la Timoteo limene akunena kuti koma m'masiku otsiriza ambiri adzataya chikhulupiriro chawo. Zitayitsa chikhulupiriro cha anthu ambiri. Anthu ataya chikhulupiriro. amene amachikhulupirira chikatolika ataya amakhulupirira chipembedzo choona cha mulungu chitayika amene anali m'mipingo yokhazikika achoka ndi kulowa zinthu zina zopanda kochokera chikhulupiriro chitayika chinthu chachitatu chimene tikuyandikana nacho M'chaka chimenechi cha 2024, titangodutsa masiku 8 ndiko kusintha kwa chilengedwe, kukuoneka madzi ambiri mu 2024, kukuoneka madera onse amene ali ouma, akulandira madzi achilendo, kukuwoneka moto m'maiko onse a dziko lapansi ukutentha nkhalango zikuluzikulu, kukuwoneka ma flood ku dziko lapansi, makamaka m'maiko amene mvula imagwa apo ndi apo, mwachisanzo ngati Saudi Arabia, Dubai ndi maiko ena, kukhala madzi achilendo mkati mwa chaka chimenechi. Izi ziyambitsanso chilala komanso mavuto a njala ku maiko. Kodi zimenezi zidzibwera kuti zidzachite chani ana a Mulungu? Musaiwale kunena kuti pamene tikufotokozapa tikunena kuti pali mabatani atatu amene akufuna kudinidwa kuti akasinthe. chifukwa tsopano papa tsopano chilombo tsopano ufumu wa okana khristu mwana wa chiwonongeko munthu wachitayiko akufunika akhale pa mpando ndi atchedwe mulungu akule mtima pa zopembezeka zonse ndiye preparation yomuyika pa mpando imene ikunenedwa ku Atesalonika, watch carefully, mchaka chimene tikulowachi. Nkhani yosausa ndiye chipangizo chimene agwiriza ntchito apapawa kuti mpando wawowu ukakhalire bwino agwiriza mfundo chinthu chachitatu chimene chikutchedwa kuti climate change. Sakumva wanthu. tikupita kwakuti mfumu ija imatchedwa kuti mfumu ija imatchedwa kuti okana khristu amene akunena kuti akudzitcha yekha mulungu nagwira ukapolo zopembezeka zonse ndi kutenga dzina la mulungu lakuti iyeyo ni lowammalo wa yesu khristu akhale pa mpando mpandowo akufunika akhale musaiwale kuti kuli bidi ya mpando apange ndani mpando osaiwala lcd imene ija mpando uja ulengezedwa khala ngati ndi wiki imene tikungolowayi dziko limene litenge mpando uja ladziwika kuti apange ndani Nkhani imeneyo tizaisungire mtsogolo ngati nthawi imeneyo tidzakhale ndi network yabwino komanso kukhala ndi nthawi ndi kuzindikira nthawi imene adzakambirane mudzakhala pomwepo koma lero ana a Mulungu tiyeni timvetsere zimene ndikuperekazi kuchokera kuno ku Kamanda kumapiri a Kamanda Twaibu Ahamadu Hamidi Ali kaiuzeni nkhandweyo ndili m'mapiri. agwiritsa ntchito kusintha kwa zanyengo ndimafuna timvane pamenepa now pamene akugwiritsa ntchito kusintha kwa zanyengo ndiye kuti akudziwa kale kuti kubwera kwa mvula yochuluka madzi moto ndi zinthu zina zimene zigwedeze dziko ndi zotheka kuti madzi aja sangabwere kuno koma abwera ku mayiko amene kumapezeka ndi kuchokera thandizo la ife anthu aku africa ndiye kuti madzi aja ife atikhuzanso ndi zotheka kuti abwera komwe kuno ndiye kuti adzaononga timimera timene tilipo kale koma chilala chikuoneka chifukwa mukuoneka moto mkati mwa zochitika za chaka chimenechi kotero kuti ana a mulungu tisamale chakudya amene tili mu nkhalango tilime zakudya zotikwanira kuti chakudya chivuta posachedwa ku dziko lapansi njala ifika pachimake chifukwa nawonso amene amatipatsa chakudya akusowa mtendere ndi kusinthaku kuli msamuko dziko likusamuka lakale likuchoka kukubwera dziko la nyuwani ndiye msamuko uwu ukuzula zinthu zambiri anthu akuzula akusamusa akuphasula ndi makola omwe chifukwa kukubwera za nyuwani ufumu wa nyuwani zochitika za nyuwani ndondomeko za nyuwani nthawi imene tiyendere kadi ya ku banki selefoni kaya chinacha akuti nchani id Zinthu zitatu zimenezi zimpanga munthu kupanga exist mu new world order, kadi la ku banki, foni komanso ID. Ndi zimene nzika zake ziti zikhale ku dziko lapansi. Now, pa kadi pa ID ndi cellphone. Zinthu zitatu zimenezi mukaziyang'ana zaimika mano awo, zaimika mano awo, kukolezeranso udani wa chikhulupiriro cha oyera mtima ndi Mulungu. Pozipewa zimenezi ndiye kuti zikutitulutsa kunja kwa sisitimu imene tiliyi. Tamverani, mu New World Order amene ati akhalepo, nzika zimene zikhalemo ziyendera zinthu zitatu. foni, ID ndi kadi la ku banki. Timvane pamenepo. Zinthu zitatu zimenezi zabweranso ndi udani wa chikhulupiriro pakati pa amu- ana a Mulungu. Ena podziyang'ana ndi chidwi, podzipewa ndiye kuti tadzitulutsa mu system ya new world order koma papayu pamene akukhala pa mpando pofuna kukwaniritsa kuti iyeyo ndi mulungu agwiritsa ntchito climate change imene ikakamize wanthu kukulambira sunday dzuwa lilambiridwa nanena kuti likadzatuluka dzuwa amphamvu adzachita mantha ndipo adzanjenjemera. Zipembedzo zimene tikudalirazi zidzanjenjemera ndipo zikuchita mantha. Zadziwa kale kuti kukutuluka dzuwa ni m'babandakucha kuno. Dzuwa la woipayo likutuluka kuti likalambiridwe. Tiwaona amunawo akuloza kum'mawa Kupembeza Tamuzi zichitika posachedwa chifukwa tikupanda mapeto a nthawi ya pansi pano pamene chisokonekero cha oyera mtima, chisokonekeronso cha dziko chili kufupi. Now dzuwa likamatuluka tikunena kubuka kwa chipembedzo cha tsiku la Sande, kuthesa sabata kuli mkati pamene tikumtenga papa kumkhazika pa mpando malingana ndi ndondomeko zimene dziko lapansi likuchita. Akadzakhala pa mpando ameneyu ndiye kuti adzagwiritsa ntchito climate change. Ndiye ndikunena kuti chachitatu chimene chivute m'boma limeneli avuta ndi climate change zachilengedwe. chivuta mwamuona tikamanena zakazi tikamati 2024 inuyo mudzikhala pakati mudziona kuti ngakhale akatolika chaka chawo sichitha disemba ayi ndiye kuti tikunena za pakati muona kuti kuchaka 2023 kulowa 2024 zina mwa zimene tikunenazi muona kuti 2023 zayamba kale kuta zayamba kale kuchitika ndizo zokambirana zakupembeza pa sunday Now chaka chimenechi tidanena chaka chatha kuti chaka ichi, chaka chinonso tikuti chaka chiti, chaka ichichi. Ndi zoona zimene ziziyenera kukhalapo. Ndiye taona kuti ngakhale kagwedwe ka mvula ka chaka chino si ka chaka chatha. Njala ifika povuta kwambiri maiko onse a dziko lapansi kuphatikizapo Malawi. Tikuponda nyengo zowawa kwambiri. Chimenechi ndi chimene akuchiyembekezera. Tichiyembekezere m'chaka chimene chikungobwera kumenechi. Mpingo wa Mulungu, ndibwereze kuti kusintha kwa chilengedweku kumene okhala pampando okana Khristu ati akhale nadzionetsera kuti ali Mulungu, akufuna kuti mavuto amene tikukumana nawowa iyeyi akadzakhalapo adzakhale yankho. lopereka mtendere simwaliona dziko lalephera mwamuona mulungu wanu walephera mwamuona yesu wanu sanakupaseni chakudya mwamuona yesu wanu sanakupaseni ndalama bwerani kwa ine ndiye iyeyi mogwirizana ndi ufumu wa united nation ndi pamene ukulimbikisa tekinoloji kuti kulipira ndalama zikhale mukadi Unzika wa munthu ku dziko lapansi ukhale mukadi kulumikizana kwa munthu kukhale pakadi through foni ndiye kuti zinthu zitatu zimene zigwiritsidwe ntchito m'boma limeneli ndi zimene mwaziona kuti zatenga kale ulamuliro ku dziko lino lapansi mpingo wa mulungu chinthu china chosowesa mtendere chimene tikuchiyembekezera mchaka chimenechi chimenenso chikuoneka kuti chikhoza kutenga nawo mbiri ndi kusinthika kwa ufumu wa chiroma kumene opembeza mmenemu, kumene okhulupirira mmenemu, kumene anthu okhala mdziko limeneli atalandire nako kuzunzika. Mpingo wa Mulungu, tamverani! Zimenezi zichitika ndithu ku dziko lonse lapansi, ndipo tiyembekezere kuti kuchitaku kuchita kwakukulu. Tamverani! tili pa mfundo imeneyi kuti kusintha uku kumene kuchitikeku, tiona ufumu wina, uja ufumu wa kwini. Kukuyembekezekanso kuti kumeneku ngati n'kutheka kupita ufumu watsopano koma amene sanali mafumu alamulira nawo ufumu. Mafumu achilendo aonekera mu ufumu wachikwini. Ndasala ndi 10 minisi yomalizira pa ola la kungokumbutsana kuti talowa mu Januwale ndipo mu 2024 ndipo tili ndi masiku 8 a chaka cha chiroma. Chochitikachi chayambika kale. Ndili ndi chochitika chomaliza. chimenechi, Mpingo wa Mulungu, mundimvetsere ndi chidwi, mundimvetsere ndi chidwi, kumapeto kwa nthawi imene ndikufuna kulankhulayi, mundimvetsere ndi chidwi. Chaka chimenechi kukutuluka chiwanda, koma chituluka mu chiwonekedwe cha chinthu chokhala ndi moyo ku dziko lapansi, chimonster. Chichitike nchani? Kutuluka chimenechi, chimene chidalipo nthawi ina chidawonekera, koma mwa apo ndi apo ankachitcha kuti Olaimiaki. Ndiye Olaimiaki amatanthauza kuti oilomani.

Chikatuluka chirombo chimenechi, chimene chilipo kale koma zifunika kuti zamoyo zimenezi zituluke koma ndi ziwanda. Zisakaza kwambiri ku dziko lapansi. Chisakazo choyamba nchakuti monster amene akufuna kutuluka mu 2024 mphamvu zake za chimenechi zidzichokera ku kugonana ndipo chizifunika kuti chigwiririre chigone ndi mzimayi kuti chitenge mphamvu pa masiku 7 aliwonse zochitika za chaka cha 2024 now zinyama zimenezi zikatuluka kapena kuti demoni ameneyo akatuluka ku dziko lapansi tiyembekezere kuti dziko lapansi likhala pa chisawawa chimenechi chidziyenda chidzingochita apiye chisawawa nthawi zina chidziwonekera mkhomo la munthu chizingopezeka kuti chalowa mchipinda cha munthu kugwiririra ndi kuchita chisawawa chituluka chidzikwanisa kupanga chipongwe dera lalikulu nthawi imodzi lero chikhoza kuoneka mu lusaka chikhoza kuoneka mu haberoni chikhoza kuoneka mu lilongwe chikhoza kuoneka mu dalasalamu chikhoza kuoneka ku kampala chinyama chimenechi demoni ameneyu azunza kwambiri pakhala mavikitimu ku dziko lapansi amene adzikumana ndi chirombo choopsa koma chikuoneka maonekedwe ngati chinthu chamoyo koma choopsa kwambiri maonekedwe ake m'masomo chidzioneka ngati kuti wayang'ana moto waona chinthu chowala kwambiri m'moto akamafotokoza amene akumana nacho anthu azinena kuti kapena umalota iyenso munthuyi adziganiza poyamba pa kuti kapena ni malota koma chikuonekera now chinthu chimenechi chikamabwera ku dziko lapansi chinthu chimene chimayamba kuchitika kwambiri chimayambirira ndi kalambula bwalo wa monster ameneyu ndi kulota mwaona kuti chaka chimenechi anthu ambiri achizimayi alota kwambiri maloto ogonedwa ndi kalambula bwalo wa chinyama chimenechi now zochitika za 2024 za zinthu za moyo zimizukwa zimene ziti zituluke ku dziko lapansi ndi kuyamba kupanga chipongwe Zinthu zimenezi ziwonjezera kuchititsa ngozi pamsewu, ziwonjezera imfa yadzidzidzi, ziwonjezera mantha komanso uchifwamba uja omangopeza kuti munthu wachitidwa chipongwe koma with unknown person. uonekera kwambiri m'chaka chimenechi chifukwa zinyama zimenezi zikutuluka ku dziko lapansi zili ready. Tikunena pano, choyamba chaonekera kale ku Tanzania. Chaonekera kale ku Tanzania. Chilombo chimenechi ku Tanzaniaku ndi champhamvu kwambiri, eni akewo amachitcha kuti chikokobawa. Kokobawa amaoneka ngati chimuleme koma amauluka ndiye n'chilombo choopsa kwambiri dera lonse la Tanzania koma ambiri sadachione koma patali patali chimaonesa zizindikiro zache ndiye chitulukanso poyera 2024. sichokhachi ayi chinyama ngati chomwechi chimene chidatulukanso chofanana ndi oniyaki chidaonekeranso ku malaysia chidaononganso kwambiri ku malaysiako so zilombo ngati zimenezi zimizukwa ngati zimenezi ndi ziwanda chabe ndezichita mchaka chimenechi chimene tikufuna kuchenjeza nchakuti ana ambiri a sukulu amene amayenda ma distance atali atali akhala akukumana ndi zoopsazi ndipo zochitikazi zionekera mchimidzi koma zizindikiro zakuti chinyama chimenechi chabwera pakhomo number 1 adzikhala magazi pakhonde panu pachipupa panu mchipinda chanu number 2 chidzioneka ndi ndingati kaya ndi oilo chidzioneka ndi oilo chifukwa chake akuchitcha kuti oliyamiyaki Oliyamiyaki akutanthauza Oil Man. Ndiye chidziwoneka ngati kuti munthu wina wake anagwira oil ndiye wasiya. Mafuta koma akuda adziwoneka m'makomo m'mene mwachitika zinthu zimenezi. Chikhala chosausa kwambiri chifukwa chigwiririra kwambiri, chichita nkhanza kwambiri more specially azimayi. Tikunena kuti mpingo wa Mulungu tikhale ni mapemphero apaderadera kupempherera dziko Chifukwa izi ni ziwanda zimene zimachita mantha ndi mapemphero okha basi, koma zituluka ku dziko lapansi ndipo ziwononga. 2024 Pamene tikuona kuwonongeka kwa zinthu zimenezi, sikuti zingothera pomwepo ayi. zinthu zimenezi mpingo wa mulungu chichitanso ntchito ina yovuta kwambiri chidzifuna kuti chikafika pamalopo pamene chafikapo chikawonongawononga Wanthu muzingomva kuti panabwera chinthu chasakaza ndipo chapanga mwakuti chagwiririra cha, ndi, ndi anthu azinena kuti a ndi chinthu a ndi chivampaya a ndi chichani koma chionekera kudziko Mwachi- mwachidule ndinene kuti kuoneka zizi kuoneka ziwanda koma zankhanza kudziko lapansi in a form ya chinyama china chake. Zimene zichitikezi zifananafanana ndi zimene zidachitika mu 2009 kuzafika mu 2011 pamene tidaona kuti ku France kudauka zinyama. Now, chigawo chosiriza cha kufotokoza kwangaku chikauka chinyama chimenechi ndekuti tionanso ziwanda in a form of a man. Kutuluka ziwanda koma mmaonekedwe a munthu. Munthu adzikhala mchiwandachi ndipo chifukwa chakuti chidzioneka ngati munthu anthu tidzikhala nazo pamodzi. ndiye kuti ziwanda zimenezi chimene ziti zichite gawo loyamba kuoneka anthu achilendo apaderadera amene adzibwera m'mudzi m'madera ngakhale m'matauni koma zili ziwanda koma kuposera ponsepa mizimu imeneyi chigawo chachitatu chimene chichitike mchaka chimenechi ndikuti ziwanda zimenezi zizilowa mwa munthu ndikukamsintha munthuyo kukhala fisi koma akuoneka munthu kukamsintha kukhala nyalugwe koma akuoneka munthu kumusintha kukhala mkango koma akuoneka munthu ndi adziti anthu amenewa alowedwa ndi ziwanda zimenezi akamenya munthu kapena akaluma munthu akakayeza azikapeza kuti venom wa chinyama chimenecho ali mthupi mwawo ndendende zimene zidachitika 2009 kufika 2011 ku, ku, ku, ku, ku france pamene kudauka mizimu imene inkakalowa mwa anthu koma ya ma wolves ankhandwe munthu ndithu ngati ine koma akaluma munthu akapita kuchipatala amakanena kuti chimene chakulumacho ndi nkhandwe iyayi ndi munthu kukamtenga kuona kuti ndi munthu kumuyeza munthuyo kupeza kuti magazi ake onse chilichonse chili mthupi mwakemo ndi nkhandwe koma akuoneka ngati munthu ndiye muchaka chimenecho anthu amenewa ankatenga ndi kukasiya ku zoo ku museum kumene kumasungidwa zinyama, ankakaika pamodzi ndi ankhandwe nkumakhala ndi ankhandwe chimodzimodzi koma ali anthu ndiye zimenezi mizimu imeneyi 2024 ilowanso ikalowa mizimu imeneyi gawo lalikulu imene idzichita title yake ndikunena kuti to put you down mizimu imeneyi idzifuna kuti ikhazike pansi ndiye chaka chimenechi kukhala kukhala pansi kwa anthu amphamvu chuma chikhala pansi sukulu ndi akalata a wanthu ambiri mwa iwo akhala pansi chifukwa mizimu imeneyi idzilowa mwa akazi ako mwa amuna ako mwa abwenzi ako ndipo ikalowa izikupanga iweyo put down nde tiona wanthu asukulu akukhala ngati ziserekwete anthu apantchito akukhala ngati ziserekwete makobiri kolingana ndi akalata amene timagwirira ntchito ndi masalale athu sizigwiranso ntchito bwino mwa ena amene mizimu imeneyi iti iwalowe mu 2024 Mwatsoka, chitha kulowa kwa akazi ako chizindikiro chake ndi kukupanga put down. Mudzipita pansi mmalo mopita patsogolo pa mfundo za kachitidwe ka mabanja. Mudziona kutitimira. Mabanja atitimira. kukhala kugulitsa katundu amene anali opezeka kale, kutitimira, put down, mizimu imeneyi tingathane nayo bwanji ndi pamene tikulowa mmapemphero kutereku chikhristu pamodzi ndi mpingo wa Mulungu ku dziko lonse lapansi ana a Mulungu amene mumakhulupirira Ambuye Yesu musiye kukonda kumangomvera kokha koma tsopano mukonde kupemphera Pemphero likhale chipangizo chanu choyamba. Paliponse pempherani, chifukwa nthawi iliyonse mzimu umenewu mukhoza kukumana nawo ndi kulowa mwa inu, inu muli mmene mukuonekeramo koma kusanduka nyani m'chikhalidwe chanu. Ma characteristics onse a nyani adzioneka pa inuyo. Zimenezi zichitika kwa inu ndi kwa ana anu. choncho dziko lisandulika kukhala loyipa kuchokera ku mizimu imene iti idzilowa mu anthuyi apolisi adzaperekera umboni wa zimenezi chifukwa nkhanza zachilendo zizichitika kwa anthu kuchitira anthu anzawo zimene polisi iyambe kudabwa Kukhala wanthu amene polisi iwagwire kuti achita za chi za uchigawenga koma uchigawengawo machitidwe ake polisi idzinena kuti chachitachi si munthu chifukwa kukhala nkhanza zichitike chaka chimenechi polisi idzipeza mafupa kapena minofu kapena ziduswa za wanthu m'misewu chitagwira chirombocho ndi chirombo mogwirizana kudya munthu, kudya idya ndi kusiya ziwalo pa msewu kuti akhuta apita. Polisi idzitola ziwalo mitu yokha kapena miyendo yokha ziwalo zina zitasowa zitadyedwa ndi zirombo zimenezi. To defeat this demons, Mpingo wa Mulungu ulowe mmagawo akupemphera ndi kugonjetsa, kuti kapena zizikazungulira uko, ife tokha ayi, titakana, koma mu Dzina la Yesu. 2024 tikulowa chaka chosausa ana a Mulungu chimene wanthu ati asinthe machitidwe awo chifukwa kukabwera zilombo zimene zimamonster kukubweranso ziwanda zimene eni akewa akuzitcha kuti to put you down ndiye nkhani imene iti ichitike mpingo wa mulungu pomaliza kwambiri chaka chimenechi kukhala addicted to a person ndimaliza nchimenecho addicted to a person now ineyo mmene ndaona kuti mzimuwu uchita kwambiri ku malawi kuno ndayikapo kuonjezera kuti addicted to a person is a sign of demonic in you. Addicted to a person is a sign of demon in you. Chichitike nchani pano kuchokera wana wa zaka 7 kupita kutsogolo kukubwera mzimu wa addicted to a person wanthu azisankhira anthu amene adziwakonda ndiye chikondicho pa mzakoyo chizifika pa addicted sindidziwa kuti ndingachitambasule bwanji chifukwa chimenechinso nchoopsa kwambiri chochitika cha mchaka cha 2024 pa zofotokozera zangazi la gawo loyamba kodi mukundimva kukubwera mzimu wa addicted to a person munthu asankha munthu nzache ndiye udzimumvera nzako kotero kuti nzakoyo akhala mulungu kwa iweyo chilichonse chimene nzakoyo adzinena ndi chimene iwe udzipanga chilichonse chimene iwe udzinena ndi chimene nzakoyo azipanga tsopano chimenechi Si chikondi cha Baibulo chimene akunena kuti muzikonda munthu ngati munthu mnzache. Ayi. Iyi ndi addicted to a person. Muyembekezere kwaona vana ang'onoang'ono achisikana akudwala nthenda zopanda maina. Addicted to a person. Kumuganizira kwambiri bwenzi lao, kumuganizira kwambiri mnyamata mpakana adzilowa nkudwala matenda akuti chipatala chizisowa chonena. addicted to a person kumufunsa ukudwala chani azisowa chonena chomwe chifukwa azidwala ndithu mpaka kugona pansi koma akudwala mzache akudwala mkazi mzake mwamuna mzake. Ubwenzi umene uti ukhalepo ukhala ubwenzi addicted to a person imene ikhale sign of demon in you. Ndikhulupirira kuti mukundimva na Mulungu. masana wano kuchokera kuno ku kamanda pakatikati pa mapiri a kamanda twaibu ahmadu hamidi ali kufotokozera mpingo chowawa cha 2024 chimene chisokoneze vanthu achichepere mpaka akuluakulu munthu lerolo chaka chimenechi muona pa mtundatunda abambo akukapeza ubwenzi ndi munthu kaya mamuna nzawo afikapo mumvera nzawoyo ndipo taona azibambo amene sankamwa mowa atayamba kumwa mowa amene sadali mahule atayamba uhule chifukwa cha nzawo addicted to a person satana atumiza wanthu ku mitima yanu atumiza abwenzi ku mitima yanu. Mwatsoka, timanganso zikwati za abwenzi achilendo okhaokha, zimene zipangise munthu kukhala addicted to a person. Ka zikumveka zimenezi? Zimene zizipanga fragmented, soul fragmented. kubalalika kwa mkaganizidwe ka uzimu ka munthu ka umunthu wache kabalalika chaka chimenechi umunthu wa wanthu ambiri uchoka tifika pa hafu chinyama hafu munthu hafu human hafu spirit chifukwa tikhala kuti tili addicted to a person chithunzithunzi cha addicted to a person ndi chimene tachiona kale satana anangochiyeserera pakatipa ndi anatitumizira mapulofeti mmene mwaonera wanthu akukhala addicted to a prophet sakumva munthu

Tamverani! Mpakana kufika pakuti banja munthu adakatengana wokha kumidzi uko kudzakhala muno mtauni, awiriwiri, nkutukulana kuchoka pa lendi nkufika pa poloti nkumakhala bwinobwino. Tsiku limene amama ayamba kupita ku fellowship, kumeneku adakapeza papa. Papa anayamba kulowa mu mtima mwawo mpaka na amama kunyumba ndi addicted to papa. Lerolo banja likuyendera ndondomeko za papa. Addicted to a person. M'zipembedzomu mukaona kuti sitikupemphera m'ma organization timalowamo m'matchalitchi ayi koma wanthu ali addicted to a person. Awa na Kambalazaza awa na bushiri awa na mbewe awa na mwale awa na zimba chachitika nchani addicted to a person addicted to a prophet so mzimu umenewu omakhala addicted to somebody addicted kwa munthu nkumapezeka kuti sukumveranso za mulungu koma ukumaona kuti mulungu ndi ameneyo final say wawo ndi mapulofeti final say wawo ndi papa final say wawo ndi bishop sakumva wanthu chimenechi chikula sopano chichoka ku matchalichi chifika ku vana wathu kwa azimayi wathu kwa azibambo wathu ndiye kuti dziko likupita kukachibalaliko pang'ono kukhala ngati misala yakuti kumuuza munthu kuti munthuyi ndi woipa vana adzilolera kudana ndi makolo addicted to a person koma chovuta kwambiri nchakuti addicted to a person abweresa kudzimangirira ndi kumwa mankhwala kapena kufa ndi nthenda zopanda nthenda mayina vana adwala chikondi azimayi adwala chikondi azibambo adwala chikondi addicted to a person ine ndimati ntero kuti tiyeni tiyang'ane kwa mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi pamene tikupita kumalechereche a nthawi ya pansi pano tisoweka thandizo la mulungu kumwamba chifukwa nthawi sili mbali yathu kumene tikulowera tangodusa masiku 8 Ma monster akubwera kuti akagwiririre wanthu m'makomomu. Mumveka mfuwu m'menemu, Mayo! Mayo! Mayo! Chinthu! Chinthu! Chinthu! chiyamba kuoneka. Wanthu ayamba kubwera m'malipoti, Ndaona chinthu! Madalaiva anena, Mmene ndimaoloka mtsinje Mudi, ndinachiona koma chimalowera uku ngati chikupita uku. tiona zosaoneka zinthuzi zikutuluka ma beast akutuluka ku dziko lapansi miuka yoposa chilombo cha ku Khomera atuluka miuka yoposa chilombo cha ku Dowa akutuluka miuka yoposa chilombo cha ku Una ndi beast ku kenya atulukanso kukhala miuka ya mitundu yosiyanasiyana. Kasakaniza ameneyi wa machitidwe amenewa akuyenda limodzi ndi malonda m'makobiri. Tambala imodzi ikugulidwa pa teni sauzande, handiredi andi fifite sauzande. Ngati muli ndi teni kwacha yakale, 150 bweretsani. Ngati muli ndi K10 yakale, nikupasani K250,000. Zikuyenda mofanana chaka chosausa chimene wanthu akutolera makobiri akale kuti akapange chani? Yera m'maso, mwana wa Mulungu. Tikulowa m'masiku akumapeto. Pamene zimenezi zikufika pamenepa, titani? Yang'anani kumwamba. Baibulo likuti, Koma iwo amene adzagonera mu mthunzi ya Wam'mwambamwamba adzabisala ku mapiko ache, nadzausa mpaka mphepo itadusa, pakuti mivi yopita usana idzawaphonya, mpaka mivi yopita usiku, ndi kuyitanira ku ngaka ya Wam'mwambamwamba 2024 Bwerani tibisale ku ngaka ya Wam'mwambamwamba imene oyera mtima adzausa podusa izi mkangano wa upapa. Tili pansi pa ngaka ya Wam'mwambamwamba pamene climate change ikukhala chipangizo cha mpando kukweza mpando wa okana Khristu. Tabisala ku ngaka ya Wam'mwambamwamba Pamene matenda akubweranso kuzasokoneza dziko, tabisala ku ngaka ya Wam'mwambamwamba. Pamene China, America, Korea akupita pa madzi kukachita nkhondo, tabisala mu ngaka ya Wam'mwambamwamba. Pamene Russia akusonkhasonkhasana ndi mayiko anzache kuti akachite nkhondo, pamene mayiko Aluya, zizukulu za Ishimaeli, pamozi ndi nzika za Nebayoti, Zikusonkhanisa zida kusogoza Iran kuti akaphulise Israel akamangebe mzikiti umene ukugwedezekawo. Bwerani tibisale ku ngaka ya wam'mwambamwamba. Ndili ndi ngaka pano limene lili tanthwe long'ambika limene limang'ambika pakati pa ulendo wosausa. Woyera mtima adzabisalamo. Wanthu onse adzabisala m'menemo. Iye amene adzagonera mu ngaka ya Wamwambamwamba adzagonera mu mthunzi wa Iye. Bwerani, tibisale ku ngaka imeneyi. Ndipo apa pamene tikhoza kupewera chimphepo cholimba kwambiri cha mphepo zonse za dziko lonse lapansi. Chipulumutso chikhale ndi inu, mtendere ukhale ndi inu nonse amene munali kumvetsera. Mpaka tsiku limenelo, tikumane pa tsiku lijalo pa gombe lodala pamene tonse tidzasonkhana kukalandira mphoto ya zochitika za nthawi ya pansi pano. Tikakafika kwathu tikapumula.